aw ni yakuma e de ye maa ye i kunsigi jalen don kosɛbɛ an fɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ko waga kunsigi ne yɛrɛ b'o jama cɛ la ne kunsigi jalen don kosɛbɛ n'i ko k'i b'a pɛn a b'i sɛgɛn kosɛbɛ an b'a dɔn an fana kan ka to ka suɲɛw k'an kunkolo la bi ta an bɛna suɲɛ de k'an kunkolo la ni grɛndelɛn ye mɔgɔ minnu tɛ grɛndelɛn dɔn n bɛn'a yira o la a bɛ se ka ko caman wɛrɛ kɛ min tɛ nin fana ye wa hali n'i kunsigi fana ka magan baasi t'a la i bɛ se k'a k'a la maa minnu tɛ grɛndelɛn dɔn grɛndelɛn temi vɛri ɲɛ kelen de talen filɛ nin an fɛ komi y'a fɔ cogoya min na an b'a suma 80 ml palanin kɔnɔna na o de bɛ bɛn temi vɛri ɲɛ kelen ma ne bɛ sumali kɛ ni tan cogoya in ye sabula mali kɔnɔna na temi vɛri bɛ bɛɛ fɛ yen nɔ an bɛ temi vɛri ɲɛ fila bɔɲango ta grɛndelɛn na i n'a fɔ a y'a ye ja la cogoya min na mɔgɔ minnu tɛ grɛndelɛn dɔ a mugulama fana bɛ yen nɔ komi n y'a fɔ cogoya min na fɛn min don a bɛ dun a bɛ se ka utiliser farikolo fana ta fanfɛla la nin y'a mugulama ye ne bɛ nɔnɔ k'o la k'o min a ka ɲi nɔ bunadamaden ma kosɛbɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n y'o dɔɔni k'a la waasa mɔgɔ minnu bɛna mugulama sɔrɔ a ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ni muguma in fana ye an bɛ ji litiri tilancɛ k'a la fɔlɔ ka tila tuguni ka 300 ml fara kan n'o ye mililitiri kɛmɛ saba bɔɲɔgɔnko ye an ka ji bɛɛ lajɛrɛlen a tɛ litiri kelen bɔ nka a n'a man jan an b'a to yen nɔ sisan a ka tobi nka an t'a tasuma caya dɛ an bɛ tasuma bɛrɛbɛn a kɔrɔla la wa an bɛ to k'a lama lama fana n'a ye kalayali dabɔ miniti tan ni duuru bɔɲango dɔrɔn aw yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka nɔgɔlan bɔli dabɔ ten tɔ wa a bɛ fugufugu ka taa sanfɛla la an t'a sigi ta kan k'an kɔ don a la dɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛn'a sɔrɔ a bɛɛ fugufugura ka taa an b'a jigi sisan ka bɔ ta sanfɛla la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a namayara ka ban a jiginnen ka bɔ ta sanfɛ an bɛn'a sɛnsɛn a nɔgoni fɛ tan cogoya in na n'a y'an diya an b'a to yen nɔ n'a sumana an bɛ tila tuguni k'a sɛnsɛn o la an bɛ se k'a sɛnsɛn lilɔn fɛ waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo kosɛbɛ nka bi ta in ne bɛna kɛ bɛnduli de ye n kunkolo la i n'a fɔ masiki ne bɛna bi ta in kɛ masiki de ye n kun na o la ne tɛn'a sɛnsɛn sɛnsɛnliko fila la ne bɛna dan sɛnsɛnliko kelen in ma sabula ne man'a kɛ n kunkolo la n bɛna tila ka n kunkolo ko ni shanpɔn ye n'o ye safinɛ ye nin ɲaga min yɛrɛ filɛ nin an ka tɛmɛ kɔnɔna na maa dɔ bɛ nin ɲaga bila tuguni ɲaga in ka ja n'a jara u b'a tobi tuguni a bɛ namanama wɛrɛ bɔ nka ne tɛn'o kɛ ne bɛna n ta in ne bɛna wuli tuguni k'a ji bɔ sabula a bɛ se ka mara firigo kɔnɔna na semɛni kelen bɔ ɲɔgɔn ko n'a tiɲɛna firigo kɔnɔna na n'i y'a ta i yɛrɛ b'a dɔn a kasani bɛ sin ka bɔ ten dɔ ne bɛna nin wuli wuliko filanan na k'a ta n'ala sɔnna a ma n bɛn'a kɛ n kun na tuguni o kɔrɔ ko an bɛ se k'a utiliser utiliser ko fila nka filanan in na an b'a don firigo kɔnɔna na waasa a ka se ka tile damadɔ bɔɲɔgɔnko kɛ a bɛ se ka semɛni kelen yɛrɛ kɛ nka kuma dɔw la a bɛ ɲɔgɔn bila n'a ye ɲɔgɔn bila kɔni i b'a dɔn k'a fɔ k'a tiɲɛna sabula kasani dɔ bɛ wuli a nɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na n bɛ k'a sumaya de n'a sumana an fɛ dɔɔnin dɔrɔn an bɛna tulu fara a kan ne bɛna tulu min kɛ n ta la bi o tɛ dɔwɛrɛ ye kokotulu kɔ ni maa caman da bɛnnen don a kan k'a fɔ k'ale bɛ kunsigi bɔ kosɛbɛ nin min dilannen filɛ nin ye graine de lin hali n'i ma foyi fara a kan i bɛ se k'a k'i kunkolo la tentɔ n'a sɔrɔla situlu b'i bolo i bɛ se k'o k'a la situluko in yɛrɛ de ka di ne ye kosɛbɛ nka an bɛ don in min na i ko bi situlu tɛ n bolo o de y'a to n bɛna huile de coco k'a la o k'a dɛmɛ u ka se k'an kunsigi traiter ka ɲɛ graine de lin dilannen min filɛ nin y'an fɛ tantɔ a bɛ se ka kɛ gel fana ye n'i b'a fɛ k'a kɛ gel ye a ma se i k'i yɛrɛ bila k'a fɔ k'i bɛ tulu k'a la yɛrɛ ayi i b'a to tan cogoya in na dɔrɔn i b'a k'i kunkolo la i yɛrɛ b'a ye a bɛ sin k'i kunkolo boucler ten tɔ i n'a fɔ maa dɔw b'a kɛ gel ye ka u kunkolo boucler n'a ye naturellement maa caman b'a k'u ka denmisɛnw fana kun na k'u ka denmisɛnw kunkolo boucler n'a ye n'ala sɔnna a ma an bɛna video kɛ o la inshallah an b'a gosi ɲɔgɔn na sisan fo a bɛ kanga a ɲɛ bɛ sin ka jɛ an bolo ten tɔ pasi nin min dilantɔ filɛ nin ne kun na ne bɛn'a kɛ n kun na ani bogotigini kunkolo n'a gosira k'a ɲɛ jɛ an fɛ pasi an kunkolo nɔgɔlen walima kolen ne kɔni plus généralement ne b'a kɛ n kunkolo la a nɔgɔlen de sabula n bɛna ko k'a bɔ a la ka tila tuguni k'a ko ni safinɛ an kunkolo i b'a k'i kunsigi mugu la i kana n'a k'i kunsigi digilen na dɛ kunsigi mugu foninen i b'a k'a la k'a fan tan ni naani bɛɛ labɔ o kɔfɛ i bɛ mana don a la k'a to yen nɔ i kunkolo la miniti bi saba bɔɲɔgɔnko n'a y'i diya i bɛ se k'a kɛ ɛri kelen n'a y'i diya yɛrɛ i bɛ si n'a ye i n'a fɔ maa dɔw bɛ si n'a ye e yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma n'a sɔrɔla i ka den ka dɔgɔ kosɛbɛ i kana mana don a la n'a sɔrɔla ko san saba bɔɲɔgɔnko don ka taa i bɛ se ka mana forokonin don a la o b'a to funteni bɛ wuli a la a nafa bɛ kolokolo kunsigi la ka ɲɛ kosɛbɛ komi n y'a fɔ cogoya min na aw yɛrɛ ɲɛ t'a kangalen na fo k'a ɲɛ jɛ pasi tan dɔ n'a y'i diya i tɛ nin bɛɛ da i yɛrɛ kan yɛrɛ nka ne b'a kanga tan cogoya in na sabula o b'a to a b'i kunsigi minɛ k'a ɲɛ ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw fɛ maaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ